ebe anyị nọ bụ na hospital ebe anyị nọ bụ na park lane every case ị fụrụ ebe a dị real Le- look at a case study let me biko biko nwoke da gidi gidi gidi gidi gidi ka mụ ji aba mba Good morning, good afternoon, good evening ebe ọbụla ị nọ aha m bụ Okwuluọra and asị m ka m bịa yọ unu biko na a sị na ihe ọjọọ gbaa afọ bụrụ omenala ihe niile unu na-ene anya ebe a bụ ndị ndị Anambra ndị Enugu nwee kidney problem pụtanwu onye ọbụla n'ebe a ka let's call a spade a spade ọ bụrụ na unu enyerọ aka onye ọbụla n'ebe a ama emeki ya onye ọbụla n'ebe a nwee kidney problem biko ebe ọbụla ị nọ na-afụ vidiyo ofu ihe ka ị ga-emelụ m shia vidiyo a o ebe anyị nọ bụ na Park Lane n'Enugu akpọgo m gọvanọ Enugu steeti kpọọ gọvanọ Anambra kpọọ nke Imo kpọọ nke Ebonyi kpọọ nke Abịa sị ha na oge anyị na-eto na ụdị ihe a adịrọ nenu nwa nna ahọ one ka nwa gị dị 25 years eji m 11 years tọ onye a negodi condition this lady ka ọ na-esheki biko account nọmba ha dị na comment section aka ọbụla ị ga-enye biko nenu nwa na-esheki esheki oke nkume nke nwere chi m adịghị ehi ụra oke nkume nke nwere chi m adịghị ehi ụra jehova nke usuu niile nke ndị agha eze ebube onye adịghị agbanwe babahum babahum elohim adonai sikenu jehova emmanuel nenu ụmụ gị ị sị na ihere ama eme anyị nenu obere nwa ka ihe o ji bụrụ nwoke kogo nenu nwa a. ihe o ji bụrụ nwoke kogo biko tata abụkwa mbọsị eji ekpe ekpere ihe m na-ayọ gị bụ donate your 1 naira ị nee anya na vidiyo dadi onye ebee ka ị bụ onye Udi ị nwe kidney problem ahọ one ka ị dị o nwe ndị gụrụ egwu sị ọ bụrụ na ị nọ ya nwanne anyị nwoke agaghị anwụ biko ebe ọ bụla nna onye ebee ka ị bụ onye Ebe Ebe dị n'ebee ị nwe kidney problem for how long now one year biko ana m ayọ unu people dị too much nna ị nwe kidney problem nenu ụkwụ ya ka ọ dị biko shia vidio a o ị ma na ekwu ihe unu ada awọta ahọ one ka ị dị brọda 40 years kidney problem nne nenu m anya o akwa ka ị na-ebe akwa ị na-ebe metụkwa gị n'obi o

ọ bụrụ na ọ dịrọ disturbing na ụdị anya mmiri oge ụfọdụ na-ajụ m ọzụkwe chineke kere ụwa ị sị na ị dịghị agbanwe ị sị na mmadụ apụghị ịgbagha okwu ị sị na ọ gị bụ ee na amen ịnọbịa fon nka gịfị m ị bụ jehova nke usuu niile nke ndị agha pịa ibe egbe eluigwe ị bụ onye kere mmadụ gị nwa kewara osimiri uhie gị nwa bụ ee na amen jehova emmanuel rafa sikenu adonai elohim neenụ ndị i kere eke ka ị na-eme ka kidney gbuo ha mmadụ zara afa sị yere m echi ọ bụ gị nwa bụ Chukwu kere ndị a zite ndị inye aka gị nwa na-enere ebe ọ bụla ị nọ nwa ka ị gara ịnwụ n'ele afọ gị n'elu n'ele afọ ya Jizọs ọ daghị ha ka you urinate you can't biko biko I beg all of us enwe ife m nwa bụ okwulu ọra ma ege laikụrụ gbaghalụ m is not about me now biko a sị a fụ ihe ka ubi e lee ọba share video biko 10 times 20 times ebe anyị nọ bụ na hospital ebe anyị nọ bụ na park lane every case ị fụrụ ebe a dị real look at a case study let me show you i think you know case nwa bụ the worst case biko n'elu nwa unu ma na mmadụ four nwụrụ last week two bụ nsụka

chai onye ahụ dị ama ihe chineke mere ya ị makwa na onye ahụ siri ike n'elu ụwa a ama ihe chineke mere m ji wee fụ ofu nwoke ahụ na-aya o jikwa ego ọ sị na only sọsọ ihe ọ na-ayọ chineke ya napụ were ego ya niile nye ya ahụ isi ike maka gị nwa nọ kịta nwere ahụ isi ike ama ihe chineke mere gị ka m jụgodu gọvanọ enugu steeti ihe a bụkwa ihe oke anya mmiri gọvanọ enugu steeti ọ dị afụ ihe ọ fụbeghị ihe a o nweghị ike ije n'ụlọ ọgwụ a duru ndị ọ ga-eduru ndị a ga-etriti na na- na Enugu a na-etriti ha ndị ndị enweghị ike itriti ebe a kpọrọ ha jee obodo oyibo kama a na-eje set by set gọvanọ Peter Mba o nweghị ike imere ha ọ gbasaghọ ha maka ụmụ ha niile na-anọrụgo n'obodo oyibo ebe e doziri edozi ya nwa n'onwe ya ahụ ya ya kịta o fere o feje obodo oyibo amakwa m na ndị niile n'ebe a bụ sọ ndị Enugu Anambra ga-anụ ya Enugu ga-anụ ya Imo ga-anụ ya em Abia ga-anụ ya Ebonyi ga-anụ ya bikonu ndị gọvanọ ndị South East bikonu bịakọta na ọnụ gbaa izu ka unu mara ka unu ga-esi wee zọta ndụ ụmụ nwanne anyị a ụmụ anyị ụmụ nwanne anyị nwoke ụmụ nwanne anyị nwaanyị ndị nwunye anyị bikonu bịakọta na ọnụ ka unu mara ka unu ga-esi kpa kparụ kpọrọ ndị unu ga-akpọje obodo oyibo jebe kpọrụkwanụ ndị ga-anọ ebe a nọrọ ebe a unu a na-ene anya ka enye ha treatment ohere a na-ayọ ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọ onye ọbụla kịta ka unu mara ụdị ihe unu na-etinye n'ọnụ ma ụdị mmanya a na-aṅụ o- mmanya adịgboroja juziri ebe niile emekwuziri mmanya ọ dịzie easy ị bịazie ị ma ngotenwu bottle ee hot drink i jezie jee goro na sachet jee goro na sa- a na-aṅụ o nwere ebe m nọ one day abakwa moto ụzọ ụtụtụ nwa ikorobịa ewerugo kaikai dị na sachet na-aṅụ na-asị ya i rigo nri ụtụtụ ọ sị m mba i ribeghị nri ụtụtụ i wee bido wee ṅụwa kaikai n'ụtụtụ a maka na emeziri ọ dịrị unu easy jee gbanyechaa ya n'obere obere akwụkwọ ya ee eh, biko na onye ọbụla mara ụdị nri na-aba ya n'ọnụ na ihe ọ na-eri mana ihe sokwa na-ebute ọya niile a bụ ihe anyị na-eri n'ọnụ ihe na-aba anyị ọnụ bụ ihe so ebute ihe a ihe anyị na-erikarị kịsịta abụọzi ihe dị natural ihe dị ka chukwu si wee kie bikonu ihe na-aba gị n'ọnụ kpacharụnụ anya biko amaghịzi m ihe m ma ekwu n'ihe nke a because ọ dị egwu ihe a bụ ihe na-agba anya mmiri biko ụmụ nwanne m nke onye nwere ya tụnye bikonu o nwere nọmba ewepụtakwu ka emee donation Bụkwa na ị chọọ ime donation jee na peeji Okwuruọra ị ga-afụ numbers dị ebe ọ ị kpọọ ya na phone ọ gwa gị ihe ị ga-eme na ebe ị ga-akwụnye ego ndewonụ ndị be anyị